Tá leabhar nua agam darb ainm Mar a Fuair Cú Chulainn a Ainm. Tosnóimid anois i leathanach a haon. Lá breá samhraidh fadó fadó, thug an draoi Cobhthach cuairt ar Rí Uladh, Conchúr, ina dhún in Eamhain Mhacha. Bhí Ridirí na Craoibhe Ruaidh ag claimhteoireacht ar aghaidh an dúin nuair a tháinig Cobhthach ar an láthair. Bhí an rí ag coimeád súil ghéar ortha agus ba léir nach raibh aon chur isteach uaidh ach theastaigh ó Cobhthach an rí a chur ar an eolas fé rud fíorspéisiúil a bhí feicthe i bhfís aige. Gan fiú sracfhéachaint a thabhairt ar na Ridirí, labhair an draoi agus dúirt sé, Tá cáil ar do chuid laochra mar gheall ar an eagla a chuireann siad ar dhaoine ó cheann ceann na tíre. Ach bíodh a fhios agat, a rí, go bhfuil an laoch is fearr orthu ar fad gan a bheith saolaithe fós. Chonaic mé i bhfís é. Cú Chulainn is ainm dó. Beidh Uladh i mbéal an phobail mar gheall ar a chuid gaiscí agus beidh a ainm in airde go deo na ndeor. Agus féach anseo, tá an draoi ag caint amach leis an rí. Ar ndóigh, bhí fhios ag an draoi go dtarraingeodh Cú Chulainn mí-ádh chomh maith le cáil ar Chúige Uladh, ach ní dúirt sé é sin. Níl ar mo chumas an rud atá i ndán dúinn a athrú, a dúirt sé leis féin, agus go deimhin, is fearr an saghas sin eolas a choimeád faoi rún. Níor tugadh Cú Chulainn mar ainm ar aon bhuachaill nuashaolaithe Cúige Uladh sa tréimhse a lean é sin, agus mar sin, rinne an rí dearúd glan ar thairngreacht an draoi. Bhí driofúr óg darbh ainm Deictíre ag Conchúr, agus ba mhian leis a chinntiú go mbeadh saol sona sásta aici nuair a bheidh sí fásta suas. Cad a cheapann tú faoi Shualdamh? a d'fhiafraigh sé di lá amháin agus iad ag siúl ar aghaidh an dún. Ó, tá sé ceart go leor, a d'fhreagair sí go cúthaileach ach, mar sin fhéin, tháinig loinnir ina súile nuair a chuala sí a ainm. An aontófá liom go bhfuil sé saibhir, dathúil? Láidir agus cróga, arsa Conchúr léi. Is dócha é, d'fhreagair sí, agus faoin am seo bhí luisne ar a grua. Bhuel, ba mhaith leis tusa a phósadh ach toisc nach bhfuil aon suim agat é sin a dhéanamh, déanaimis dearúd air mar scéal. Loinnir ina súile. Ó, ná déan, ná déan é sin in aon chor, a Chonchubhair. Is dócha go mbeidh orm pósadh uair éigin. Mar sin, tá sé chomh maith dom Sualdamh a roghnú mar a chéile. An éan ag canadh go binn. Bhuel, ná téigh thar fóir le do rogha mar a chéile, arsa a deartháir agus é ag smaoineamh go raibh cuma ar a haghaidh dhearg go lasfadh sí tine. Ach rinne sí gáire toisc go raibh a fhios aige go raibh grá ag Deictire do Shualdamh. Cad á dhéanamh ag an lámh so? Ach bhí dia na gréine Lugh in éad leis an lánúin óg mar bhí sé an-tógtha le háilleacht Dheictire. Chuir sé créatúr beag bídeach dofheicthe draíochtach isteach ina deoch i ngan fhios di. nuair a bhí sé féasta ghealltanas an phósta ar siúl. Tháinig Lugh chúithi i mbrionglóid an oíche san. Tar in éineacht liom go dtí ríocht na ndéithe, ar seisean léi i gcogar. Rinneadh éan órga di ar an toirt agus lean sí Lugh go dtí domhan draíochtach na ndéithe, an domhan thíos in aice le Sí an Bhrú ar Abhainn na Bóinne.